uhuruchi ọma gị bụ onye na-esonyere anyị n'akụkọ ụwa na esbs enugu taa bụ wenezdee orie ma bụrụkwa abalị iri na abụọ n'ọnwa juun nke afọ puku abụọ iri abụọ na anọ abụ m Chidimma Ikemede isi akụkọ gọvanọ Mba etoola ndị ala Naịjirịa n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ncheta ọchịchị onye kwuo uche ya onye isi ala Tinubu gbara ndị ala Naịjirịa ume na ndozigharị na-aga n'ihu ugbu a ga-edozi akụ na ụba ala ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla n'ihi ọkụ tajere n'ụlọ dị na Kuwait akụkọ n'uju dịka ala naijiria na-emerube afọ iri abụọ na ise ịna-achịta na ọchịchị onye kwuo uche ya ka aka na-achị enugu steeti bụ dr peter mba kwunwere uchu ọchịchị ya dị na ịkwalite ọnọdụ obibi ndụ ndị enugu nke ga-eguzobe steeti a n'ụzọ agamnihu gọvanọ mba kwukwara na ọchịchị onye kwuo uche ya ka bụkwa ọchịchị ka mma n'agbanyeghị ọtụtụ ihe ịma aka ọ na-enwe ihe ndị a dị n'ozi ụbọchị eji emerube ncheta ọchịchị onye kwuo uche ya nye ndị Enugu steeti gọvanọ kọwara abalị iri na abụọ n'ọnwa Juun dịka ụbọchị agaghị echefu n'ala Naịjirịa ma kelee ndị mere ihe gbara ọkpụrụkpụ si ala Naịjirịa gụnyere Chief Moshood Abiola na onyeisiala Bola Tinubu maka ọlụ ha lụrụ nyere aka n'iguzobe ọchịchị onye kwuo uche ya dị ugbu a onye isi ala tinubu gbara ndị ala naijiria ume na ndozigharị na-aga n'ihu ugbu a n'ala a abụghị nke eji eme ka iwe kawanye njọ kama na ọ bụ nke eji edozi ọnọdụ akụ na ụba onye isi ala kwuru nke a na mgbasa ozi o ji merube ụbọchị ncheta ọchịchị onye kwuo uche ya nke afọ a na Abuja ma kwe nkwa ịga n'ihu n'ọlụ nnwere onwe ọnọdụ akụ na ụba na ịchọ ka ala Naịjirịa gaa n'ihu n'ebe o metara ego ụgwọ ọnwa opekata mpe ka onye isi ala kpupere nye na amụma iwu nke ego ụgwọ ọnwa opekata mpe ka a ga-ewega n'ọgbakọ ukwu sineti n'oge na-eteghị aka dịka Ha kwekọrịtara na arụrịta ụka ụgwọ ọnwa opekata mpe dị n'etiti gọọmenti etiti na otu jikọtara ndị ọlụ. Onye isi ala kwanyere ndị lụrụ ọlụ gbara ọkpụrụkpụ maka ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala a ugwu kwesịrị ha. Onye chịburu ala Naịjirịa bụ Goodluck Jonathan enyela onye isi ala Tinubu ndụmọdụ ka o guzobe ọchịchị onye kwuo uche ya ebe onye ọbụla nwee ikike ikwu uche ya na-eleghị anya n'azụ Jonathan nyere ndụmọdụ a n'ọgbakọ otu ụbọchị a chịkọbara iji merube afọ iri abụọ na ise ọchịchị onye kwuo uche ya n'ala Naịjirịa na nnukwu ọnụ ụlọ banquet hall nke obi gọọmenti dị n'Abuja ọ gara n'ihu kọwaa na onyeisiala Tinubu nwere ọlụ ịhụ na a ga-ebido ọchịchị onye kwuo uche ya nke afọ iri ise na abụọ na-abịa nke ọma. Ụlọọrụ ndị uweojii ala Naịjirịa adọọla aka na ntị megide atụmatụ ngagharị iwe ndị mmadụ n'otu dị iche iche na-akwado ịmalite n'ọtụtụ ebe dị n'ala a n'ụbọchị taa onye na-ahụ maka mmekọrịta ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na ọhaneze bụ Muyiwa Adejobi dọrọ aka na ntị a n'ozi o mere ka o ruo ndị nta akụkọ aka ma kwukwazie na ndị ji ọkwa dị iche iche n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala a dị njikere n'uju maka ọnọdụ a O nyere ndị chọrọ ibido ngagharị iwe n'ụzọ udo ndụmọdụ ka ha gwa ndị uwe ojii ma chọọ nchekwa ha. Gọọmenti Enugu steeti akatọọla etu ndị ụlọọrụ EEDC ji wepụ ọkụ latrik ụfọdụ ụlọọrụ gọọmenti steeti a ma kọwaa ya dịka nke na-esoghị ụkpụrụ iwu. odeakwụkwọ nye gọọmenti Enugu steeti bụ ọkammụta Chidiebere Ọnyịa n'ozi edemede o degara ụlọọrụ EEDC taa ka ọ katọrọ na ha kwuru na gọọmenti ji ha ụgwọ ruru otu ijeri naira na ụma atọ ọ kọwara na ewezuga ịkwụ ngwa ngwa ụgwọ ego ụlọọrụ EEDC kenyere ha kemgbe afọ 2023 na ọchịchị gọvanọ Peter Mbah kwụkwara ego ọnwa abụọ nke ọ bụ ndị chịburu steeti a ji ụlọ ọrụ ha ka ọ dị ugbu a ka gọọmenti Enugu steeti site n'ụlọ ọrụ Capital Territory Development Authority mechiri ụlọ ọrụ Enugu Electricity Distribution Company EEDC n'aha ịchafụ maka akwụghị ego ụtụ isi onye isi mgbasa ozi ụlọọrụ EEDC bụ Emeka Eze kwuru na ya bụ ihe mere eme n'eziokwu mgbe ọ gwara ndị nta akụkọ okwu mana enwebeghị ozi doro anya si ụlọọrụ ECTDA nke kọwara ụdịdị omume a aka na-achị Enugu steeti bụ Dr. Peter Ndubuisi Mbah kọwara ọnwụ onye jibu ọkwa omebe iwu nnọchiri anya ndị Enugu North Senatorial Zone bụ Sinetọ Ayogu Eze dịka nnukwu ihe funarịrị steeti a gọvanọ kwuru nke a n'abalị ihe ncheta a chịkọbara iji kwanyere onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ nwụrụ anwụ ugwu ikpeazụ o kwuru na sinetọ eze dị uchu ime ezi ihe ma bụrụkwa onye nke nyere ọtụtụ ndị mmadụ aka tupu ya ala mmụọ na esbs enugu ka akụkọ ndị a si abịara gị akụkọ ndị fọrọ ga-abịa na anyị nachita azụ biko apụkwala daalụ dịka ị na-aga n'ihu n'isonyere anyị n'akụkọ ndị fọrọ afọ ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ihe ime onwe na kuwait kwuru na ndị mmadụ karịrị iri atọ na ise ka e gburu ebe ọtụtụ ndị ọzọ merụrụ ahụ mgbe ọkụ ọgbụgba tajiri n'ụlọ ebe ọtụtụ ndị ọrụ si mba ọzọ bi na kuwait ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ahụike kwukwaziri na ndị mmadụ dị iri anọ na atọ merụrụ ahụ mgbe ọkụ ọgbụgba bidoro n'ụlọ obibi dị n'ebe mepere emepe nke Kuwait. Otu onye n'ọrụ n'ụlọ ọrụ mgbanyụ ọkụ kwuru na ọ bụ uzu ọkụ gburu ndị ahụ nwụrụ. Na mmechi, onye ọma na-esonyere anyị isi akụkọ ọzọ. aka na-achị Enugu steeti bụ Dr. Peter Ndubuisi Mbah etoola ndị ala Naịjirịa n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ncheta ọchịchị onye kwuo uche ya onye isi ala Bola Tinubu gbara ndị ala Naịjirịa ume na ndozigharị na-aga n'ihu ugbu a ga-edozikwa akụ na ụba ala nke ọma ebe anyị mekwara ka ị mata na ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla n'ihi ọkụ ọgbatajiere na Kuwait biko gaa n'iru na-esonyere anyị n'Enugu ESBS n'ọwa X e jibu Twitter mara sonyere anyị n'Enugu ESBS n'ọwa Instagram sonyere anyị na ESBS Enugu n'ọwa Facebook sonyekwaziere anyị na ESBS Enugu 042 n'ọwa YouTube binyekwa aka subscription gị ka ị na-enweta mgbasa ozi anyị n'uju ọgụgụ akụkọ ụwa anyị n'uhuruchi a na ESBS Enugu abụ m Chidimma Ikemede ka emesịa